aimsire a bhí againn fadó, i mbaile Eadargúil, idir óg agus sean, ná foghlaeireacht agus iascaireacht agus póitseáil freisin, ach ní raibh muid ag déanamh. Ní raibh aon bhradán san abhainn a dtuigeann tú chor ar bith. Ó, nach raibh? Ní raibh, ach bhí neart paidhceanna ann agus eascannaí. Bhíodh muid ag foghlaeireacht i dtosach go ndéanfaidh sé faraoir na géabha fiáin. Bhí go leor géabha ag tíocht agus lachain ag tíocht isteach san áit sin, an áit a raibh tuile agus neart uisce acu, a dtuigeann tú. Agus bhíodh na géabha fiáin in áit a mbíodh na beithígh sa samhradh, bhíodh féar deas glan, ní raibh sé ró-ard agus bhíodh na céadta géabha ansin feadh an lae agus théidís chomh fada le Loch Coirib ansin san oíche. Ach bhí, bhí m'athair ag foghlaeireacht, bhí gunna ag m'athair ó bhí sé, nó ó tháinig sé don bhaile agus bhí fear ón Seanbhaile, Pat Néill, duine de mhuintir Uí Néill, bhíodh sé, bhíodh, bhí sé ag coinneáil béilí ar an mbord leis an ngunna, ag marú giorriacha agus géabha agus lachain agus chuile shórt. Ach an t-am sin, thart ar an Earrach ansin, théadh muid ag, ag marú na paidhceannaí. Ar, sin áit, nuair a, san Earrach, in aimsir bog nó aimsir tais, Agus sin an t-am a mbíodh na paidhceanna ag tíocht isteach ag síolrú, agus sé an áit a shíolraíonns an paidhc ná in áit a bhfuil uisce éadrom, nó sách éadrom, b'fhéidir dhá throigh. Agus bhí linn in áit a dtugaidís Linn Duibhir, agus théadh muid isteach ansin le bád flat a bhí inti, ní bheadh aon mhaith sa mbád anois le dhul ar an bhfarraige ná is ar éigin ar Loch Coirib a mbeadh aimsir ciúin ann, bheadh sí in ann don loch ceart go leor, ach théadh muid ansin san oíche ag marú na paidhceanna, ní bheadh, ní théidís ann sa ló, ach is é an gléas solais a bhí againn ná an píce dhá ladhar, píce, píce féir, agus an dá ladhar sáite i bhfód móna agus. ola paraffin, coinnithe ar an bhfód móna le solas a thabhairt chun go bhfeicfeadh muid na paidhceannaí, a dtuigeann tú, agus bhíodh sleagh ag an bhfear chun tosaigh ansin agus é ag breathnú síos, sin é an spear, a dtuigeann tú.

de bhealach le goil ann chor ar bith leis an solas sin, ach tháinig feabhas ar na soilse nuair a bhí caitheamh tyreanna carr blianta ina dhiaidh sin, sean tyreanna carr a lasadh ceann acu sin, d'fhanfadh sé sin ag lasadh píosa fada, an dtuigeann tú, chaithfeá a bheith á choinneáil le píce amach os cionn an uisce, ach. Sin an rud a bhí muid á dhéanamh ansin san earrach, an t-am a chloisfeá na frogannaí ag síolrú, bhí na frogannaí ag déanamh torann, i mBéarla thugaidís croak nó rud éicint air sin. Má tá na frogannaí ar siúl, nach gcloiseann tú iad sin, tá na pikeannaí istigh ag síolrú ag an am céanna. Ach théadh muid ann aimsir taisme, dúirt mé, ach bhí muid soir an oíche seo m'athair, Seán Melia, Seán Ó Máille, athair Mary Potter, go ndéana Dia grásta orthu, agus mé féin, bhí mise i mo bhuachaill óg thart ar sé bliana déag agus nuair a bhí muid ag filleadh ar ais mharaigh muid pike amháin, sin an méid. Agus nach raibh garda óg cromta i bhfalach taobh thiar de piléar an droichid, bhí orainn dul faoi dhroichead Eadargúil leis an mbád a cheangailt in áit a mbíodh sé ceangailte. Á, dúirt sé, halt there with the, with the salmon, a deir sé. Tharraing muid isteach chuige agus chuaigh sé síos ag breathnú ar an bpike, ó, that's not salmon all right, a deir sé, ach thug sé ár n-ainmeacha agus tuairim 's trí sheachtain ina dhiaidh sin nár bhfuair muid summons le dhul ag cúirt Áth Cinn. Agus chuaigh muid ann, ach sé an breitheamh a bhí ann ná an Giúistís Seán Mac Giollarnáth, agus bhí sé an-mhór le mo mháthair. Bhíodh sé ag tíocht isteach ar cuairt nuair a bhí sé ag filleadh ar ais as cúirt Áth Cinn. Ach sé an faineáil a cuireadh orainn, ach b'éigean dúinn turnae nó dlíodóir a fháil in Áth Cinn.

Sin an méid. Sin an méid.
Ní raibh mise ach sé bliana déag an dtuigeann tú. Sea. Ach bhí, bhíodh muintir Bharr Eanaigh ag dul siar ag tús Loch Coirib ag marú na pikeannaí. Chaith siad go, théadh chuile níl fhios cén uair amach as Barr Eanaigh ag marú pikeannaí an t-am sin. Hm. Ag Loch Coirib. Sea. Agus an pike isteach an dtuigeann tú san áit a raibh uisce éadrom. ag síolrú agus bhí do, bhí comrádaí liom ann, tá sé básaithe, Paul Welsh, is minic a ghabh sé ann agus ghabh mise agus Anthony, Tony Mullins, an bheirt acu básaithe go ndéana Dia grásta orthu, siar oíche amháin le dhul amach leis ar Loch Coirib agus meireach go raibh sé ann, ní raibh fhios againn cé, cé a raibh muid. Níor fhan, á tá sé blianta ó shoin, ní raibh aon solas aibhléise ann le feiceáil ar chor ar bith, ná carranna ag dul ar an mbóthar an dtuigeann tú. Dorchadas, dorchadas i ngach áit. Gach áit dorcha. Ó, gach áit dorchadas ach bhí eolas aigesan, bhí sé ag bádóireacht móna ar Loch Coirib agus bhí an t-eolas aige, an dtuigeann tú, le filleadh abhaile. Ach sin é an chaoi a raibh sé.

agus sheasadh, is dócha, pike, dhéanadh sé cúpla béilí chomh maith le. Sea. Mh. Agus bhí rud eile dhá dhéanamh, ní fhaca mise dhá dhéanamh anois, ag Pat Néill, fear a, ní raibh aon Bhéarla aige ach is ar éigin a bhí cúpla focal Béarla aige, Gaeilge ar fad a bhí ag Pat Néill, duine de na Néilligh, ach. Chaith sé a shaol ag foghlaeireacht, agus dúirt mé ar ball gur choinnigh sé an beatha ar an mbord leis an ngunna, idir giorriachaí agus géabhaí agus lachain agus chuile shórt mar sin, ach théadh sé ag marú eascainí, eascainn, na eels, agus sin, séard a thugadh sé air ná, bhí ainm air, tá mé ag cineál dearmadta anois an. ligeadh sé síos líne agus bhíodh péiste greamaithe ag an dorú, ní raibh aon dorú ann ach an péiste ar ar an srongán an dtuigeann tú agus ligfeadh sé sin síos ar an abhainn. Chaithfeá a bheith an-socair ina shuí ciúin
agus ligfeá síos é sin agus bhéarfadh an t-eascann ar an bpéist agus ní scaoilfeadh an t-eascann an phéist nó go raibh sí leagtha isteach sa mbád. Ní aireodh sí tíocht isteach. go ndéanfadh sé sin agus ag siad tú. Is sí sa mbád a bhí. Sa mbád.

ar an abhainn fosta, a bhíonn siad istigh in íochtar, tagann siad amach go mbéarfaidís ar an bpéist an dtuigeann tú. Ach sin é an chaoi, oíche bhreá anois ciúin a theastódh. Is iomaí béile a bhí ag cur ar an mbord le gunnaí agus le iascaireacht agus marú faithní, rudaí mar sin in Eadargúil. Bhí.